Moni ndine Jack. Tsono pali video ina imene ikupanga trend kwambiri pa internet. Video yake ndi ya documentary yomwe anapanga a BBC yokhudza ma penguins. Ma penguin amakhala ku Southern Hemisphere, makamaka ku Antarctica, South America, malo ozizira kwambiri nthawi zambiri. Ku New Zealand, South Africa komanso ku Namibia amatha kupezekanso. Ma penguin ndi mbalame zoti sizimauluka eti koma zimachita swim zimapanga swim so fast eti kusambira kwake zimatha kuthamanga 25 km per hour m'madzi mapenguin atali kwambiri ndi ma emperor penguins oti amatha kufika 1.4 meters kutalika kwake sono mapenguin samauluka chifukwa chonena kuti mafupa awo ndi olemera kwambiri zasiyana ndi mbalame zoti zimauluka eti Kusambira kwawo amatha kupita pansi pa nyanja mpakana 500 meters deep komanso amatha kukhala 20 minutes osapuma ali pansi pa nyanja. Kufunsirana kwawo, kufunsira banja, Penguin wammuna amatenga mwala amakampasa mzimayi amene wamukonda nde mayiyo mwalawo ukamusangalatsa komanso a Penguinwo nso akamusangalatsa, amavomera nde kamakhala kabanja ndithu njonda za chipingweni zimakhalira kutolera miyala kuti zisangalase azimayi kuti zichite attract azimayi amatha kumenyana ndithu nkhondo ndithu azibambo a chipingwini chifukwa cha miyala mwala wanga mwala wanga chifukwa chonena kuti afuna kusangalasa azimayi tsono mapingweni amatha kumwa sea water eti madzi oti amchere aja amunyanja chifukwa chonena kuti digestive system yawo imene inapangidwira ndi yonena kuti imatha kusakatulamo mchere uja ndi kuchotsa pamene amatha kukhala malo ozizira kwambiri chifukwa cha ma fat reserves yawo ma fats amene ali mthupi mwawo amathandiza kunena kuti azimva kutentha komanso ubweya wawo ndi otentha kwambiri uli thick umakhala ngati afunda ngati chiblanketi nde amakhala otenthedwa nthawi sakhala ozizidwa ayi samva nawo kuzizira miyendo yawo inalengedwa yayifupi ngati njira yowatetezeranso ku mphepo kuti pakhale malo ochepa kwambiri oti azimenyedwa ndi mphepo nkona amakhala malo onena kuti kuli ayisi yekhayekha komanso makalazi awo ndi camouflage mbali ina ndi a white mbali ina ndi a black akakhala pa snow paja amatha osamaoneka amatha kupanga ngati chi- chi covering china chake osamadziwa kuti pali timapengweni komanso akalowa m'madzi kala ya black yomwe ili pamsana ija imatha kumapangisa kuti pasamaoneke ngati kuti pali chinthu ngati njira yodzitetezera eti sono akakhala mtimabanja tawo to amapanga decide kunena kuti kodi tiswa ana kapena ayi decision iyo imabwera depending on kuti chakudya chilipo chokwanira kukakhala kunena kuti chakudya ndi chosowa ngati kuli kachilala sort of amasiya satani nekuti saswa ana amadikirira chaka chinacho kuti aone ngati chakudya chitakhalipo akaona kuti o chakudya chilipo in abundance tidzatha kuwadyetsa ana athu amaswa ana akatero ndekuti wina amakhala kufundika mwana uja eti kukhalira kuti adzimva kutentha pamene nzache m'banja mujatu amagwira ntchito limodzi wina athamanga apita akayang'ane zakudya akakhala kholo limadya chakudya chija ndi chakudya chija chikagayika chikachitika digest amabwerera nkulavulira kukhala ngati wachisanza mkamwa mwa mwana mwana uja basi amakhala kumadikirira kuti a- makolo ake azimudyetsa choncho amasinthana apita wina awina abwera wina apita wina abwera feeding season ikatha tiana tija tikakula pang'ono amatha kunyamuka mudzi wonse eti chigulu thousands of penguins kusamuka kupita dera lina loti kuli chakudya kuli madzi kuli tinsomba chani nde amanyamuka chigulu and amayenda ulendo wautali sometimes up to 1500 kilometers amayenda amangopita azingopita mchigulugulu nthawi zonse nde penguin uyu akupanga trend akupanga trend chifukwa chonena kuti a bbc anapanga documentary documentary yawo imaonetsa gulu la mapingwenzi likusamuka likupita ku koloni ina kukayang'ana komwe kuli madzi ndi chakudya nde ananyamuka onse bwino bwino koma mmodzi kaya zinayenda bwanji m'mutu umu anangotembenuka kuyamba kulowera kwake chimene chili chinthu chodabwitsa kuti ah, mudzi wonse kupita uku iye nkumapita kwa opposite olo anzakewo anachita kuima nkumamuyang'ana kumaonetsa ngati akudabwa kuti ah, ah, achimwene zakhala bwanji koma mchimweneyo sanayime anangoyang'ana nkumapitirira ulendo wake anzake kudikira kuti mwina atembenuka abwereranso iye sanabwerere anapita mangopita mangopita mpaka crew ya bbc inakakumana naye 70 kilometers away akuyendabe akupitabe ulendo wake and komwe amalowerako akuti there's no way akanachita ku survive koma iyeyo amadziwa kunena kuti kumene ndikupitako kulibeko chilichonse koma kuli bwino ndi- ndipite ndekha anasankha kuti akuwataya anzachewo yangobheba choncho eti aliyese akuichita interpret mosiyanasiyana kuti why iye anatembenuka kuwasiya anzakewo chifukwa chani eti ndangofuna kupanga nawo chiyaziko kwambiri